Aw ni ɲantuma nko kalanso filanan kalanden bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso denmisɛn ni makɔrɔba mali jamana kɔnɔ an'a kɔkan n ka foli b'aw ye aw mana kɛ dula o dula ani ka kɛɲɛ n'aw sigiyɔrɔ waati b'aw fo ka waleɲumandɔn aw ka cɛsiri ni timinandiya la an fasokan kalanni na an kɛlen kɔfɛ ka nko kamaserew ɲɛfɔ aw ye kamasere ye mun ye an y'o ɲɛfɔ an ye taamasiyɛn dɔw fana di taamasiyɛn minnu b'a la ni foroba taamasiyɛnw don i bɛ se k'a ye ten tɔ an y'o dɔ di an y'olu di ka a tɔgɔmaserew bila olu kɔnɔ a kamayɛlɛmamaw an y'a yira k'a fɔ ko kamasere dun naani de don an y'o naani bɛɛ lajɛlen ani u tɔgɔmaserew yira nka komi an bɛn'a ta kelen kelen o la bi an ye min fɔlɔ ta n'o ye kamayɛlɛ mafalen ye an ye kamayɛlɛ mafalen fɔlɔ de ta o la an ye nko sirata bɛɛ sigi yan ba pa ta ja ca da ara ara sa gba fa ka la ma ɲa na ha wa ya n nin nko sirata tan ni kɔnɔntɔn ani tɛdɔ o la sisan an ye misali ta pa de kɔnɔ komi an ka kalanso fɔlɔ kɔnɔna la an ye ba de kɛ ka misaliyaw di nka an bɛna pa fana la a k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛɛ bɛ se ka kɛ o la sisan nin y'a an ye tɔgɔmasere minnu bila nin y'olu ye tantɔ an ɲɛ b'a la foyi t'u kunna kamayɛlɛ mafalen tɔgɔmasere de kamayɛlɛ mafalen tɔgɔma i m'a ye foyi t'a kunna foyi t'u si kunna o la nin siralan wolonwula fana a b'a ye foyi t'u kunna u lankolon don u ka lankolon don u ka lankolon don an ɲɛ tɛ taamasiyɛn foyi la o la siralan wolonwula yɛrɛ lankolonya a kanna lankolonya o fana ye tɔgɔmasere dɔ de ye

Ɔ o la nin ye a bilalen ye pa la pa ni a pa pa ni e pe pa ni i pi pa ni ɛ pɛ pa ni u pu pa ni o po pa ni ɔ pɔ o la komi an ye misali ta pa kelen de kɔnɔ ba ba ba la i bɛ nin kɛ ye cogo kelen de kɛ ta b'o cogo la ja b'o cogo la ca b'o cogo la da b'o cogo la ara b'o cogo la fo ka jigin i b'a bɛɛ lajɛlen tɛmɛ nin sira tɛmɛ cogo kelen kan nka dɔ bɛna ɲininkali kɛ ko a k'an ye nin ye ka kɔrɔ kalanso fɔlɔ kɔnɔna la ɔ ko an bɛ ka segin a kan tuguni nka i b'a dɔn fɔlɔ la kalanso fɔlɔ kɔnɔna an y'a ye walasa ka a dɔn fɛn min yɛrɛ don fɔlɔ bawo an ma o y'a sɔrɔ an tɛ siralan dɔn an tɛ sirata dɔn an tɛ sɛbɛnsun dɔn sɛbɛnsun de yirala yen u mankutu foyi ma fɔ aw ɲɛna yen nɔ nka yan nɔ de u mankutu bɛ ka ɲɛfɔ o la mankutu sera min ma an y'a ye ka kɔrɔ dɛ nka yan nɔ ni a bɛ nin kamayɛlɛ mafalen yecogo de la O la ni mɔgɔ yɛrɛ bɛ mɔgɔ kalan nko la daminɛ la i bɛ fɔlɔ ka minnu labila siralan ni sirataw la o ye kamayɛlɛ mafalen yecogo de n'o tɛ a y'a ye ka kɔrɔ dɛ a y'a ye ka kɔrɔ nka segin kɛr'a kan mun kɔsɔn bawo an mako an mago bɛ mankutu dɔ de la an mago bɛ kan jigin ni kan yɛlɛ dɔ de la o de y'an sama kura ye

tɔɔmasere tɛ ale siralan kun na ale la siralanw ka lankolon don siralan lankolon de don o de kosɔn an bɛ siralan bila bɛɛ lajɛlen lankolon lankolon na nɔ o la n bɛ segin ka pa pe pi pɛ pu po pɔ hakilila ye nin ye ka tɛmɛ o la a bɛ se ka nin boli sirata tɔ bɛɛ lajɛlen kan n'an sera nin yɔrɔ la an bɛ nin walanda bila aw k'an bɛn waati wɛrɛ